Иджыпсту сызэхэзыхын къызэдэуэнкӏэ хъунухэм псоми сэлам гуапэ фызохыр. Нобэ дгъэкӏуэкӏыну псалъэмакъыр зытеухуауэ щытынура. Ар куэдым ящӏэ, утыкум илъщ. Урысейм и Думэ жыхуаӏэм и парламентым и депутат Константин Затулин жари зыгуэр щыӏэ, абы къыхилъхьа. Мис мыпхуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр хэлъхьэн хуейуэ. Урысейм и бгъущӏрэ ебгъуанэ федерал законым иджы а федерал закон бгъущӏрэ ебгъуанэр ар зытеухуар хамэ къэралхэм щыпсэу и цӏыхухэра, урысыбзэкӏэ соотечественник жыхуаӏэра. Иджы а Затулиным къыхилъхьар къащту щытмэ, абы къикӏынура. А хабзэм мис мыпхуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр хэлъхьэн хуейщ жи, абы статья язанэм Хэт хъурэ Урысейм и цӏыхухэр? жыхуиӏэм мис мыпхуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр хэлъхьэн хуейщ жи, Урысейм и цӏыхуу къэтлъытэн хуейхэм урысыбзэр ящӏэн хуей, Урысейм и къэрал И къэралыбзэр, урысыбзэр ящӏэн хуейщ жери мис апхуэдэу къыхелъхьэ. Иджы ар абы къикӏра. Ар Затулиным зэрыжиӏам хуэдэуэ къащту щытмэ, абы къикӏра. Дэ псалъэм щхьэ адыгэхэм дэхьэлӏауэ. Абы къикӏра а хамэ къэралхэм щыпсэу ди къуэшхэр, ди шыпхъухэр, ахэр Урысейм и цӏыху жыхуиӏэм хиубыдэжынукъым. Иджы фи нэгу къыщӏэвгъэхьэ дауэдиз апхуэдиз адыгэхэм, а хамэ къэралхэм щыпсэухэр, ахэр миллион бжыгъэ мэхъу, ахэм-щэ зэшэзэпӏэу, занщӏэу урысыбзэ тӏысу зрагъэщӏэну ар зыми и нэгу къыхущӏэгъэхьэнукъым. Аращи, Ахэр хиубыдэжынукъым абы. Иджы сыт абы къикӏыр? Ахэр химыубыдэжмэ, абы къикӏыр сыт? А хабзэм зэпкърыхауэ итщ а Урысейм и цӏыхуу къилъытэхэм зэрыдекӏуэкӏын хуейр, жери щӏэ, ауэдурэ итщ. Иджы псалъэм щхьэ мис мыпхуэдэхэр хэтщ абы. Урысейм и цӏыхухэм, соотечественникхэм Урысейм и хьукумэтыр сыт и лъэныкъуэкӏи къащхьэщыжын хуей лей къащытехьэм де я хуитыныгъэхэр а здэпсэу къэралхэм къызэпауду щытмэ жыӏэу, мис ауэдурэ итщ. Мыпхуэдурэ итщ абы Урысейм и цӏыхухэм культурэ и лъэныкъуэкӏэ, сыт и лъэныкъуэкӏи зэрызэпищӏэным и ужь итын хуейщ, жери мис ахуэдурэ итщ. Адэкӏэ мыпхуэдурэ итщ Урысейм и цӏыхухэм экономикэ и лъэныкъуэкӏэ нэхъ пэгъунэгъу зэрыздищӏыным, ӏуэху гуэрхэр зэрыдищӏэным, зэрыдилэжьыным, мис ахуэду, ахуэдурэ ахэр щӏэ зэхэхауэ ахуэдурэ итщ. Иджы Дэ адыгэхэм теухуауэ, адрей Урысейм и лъэпкъхэм теухуауэ ар сыт щыгъуи гъэзэщӏа хъуртэкъым. Абы теухуауэ псалъэмакъ ӏэджи едгъэкӏуэкӏат, ӏэджи ӏэджырэ дрипсэлъащ, абы ар гъэзэщӏа хъуркъым жытӏурэ. Ауэ мы Затулиным къыхилъхьар кӏуэцӏрыкӏыу щытмэ щӏэ, щхьэусыгъуи диӏэжынукъым абы дытепсэлъыхьынуэ. Мис абы теухуауэ арат сэ нобэ езгъэкӏуэкӏынур, фи пащхьэм исхьэнур, сызытепсэлъыхьынур. Иджы нобэ ауэдэу-щэ сэ мыдей сыкъитӏысхьэн хуейуэ, ауэдэ къыщӏэслъытари мыра, урысыбзэкӏэ уэтыкум къитлъхьар мыр, мы ӏуэхур. Иджы куэд ӏей къыщӏоупщӏэ, куэд ӏей къыщӏоупщӏэ. Адэкӏэ сыт абы кърикӏуэнкӏэ хъунур? Адэкӏэ сыт фщӏэну фи гугъэр? Дэ сыт тщӏэфынур? жари ауэдурэ къыщӏоупщӏэ. Икӏи гурыӏуэгъуэщ а хамэ къэралхэм щыпсэу ди къуэшхэр, ди шыпхъухэр, ахэм ар нэхъ зэрызэхащӏар, ахэм ахэр абы псом нэхърэ Ахэр абы зэригъэгузавэр, ар гуры, икӏи гурыӏуэгъуэ, сыт и лъэныкъуэкӏи, псалъэм щхьэ. Сэ мыр къызэрысщӏар щӏэ, модэ Тыркум, Урдыным зыгуэрхэр къипсэлъыкӏщ аби, ахэм япэ щӏыкӏэ а мыпхуэдэ ӏуэху зэрыщыӏэр, къызэрысщӏар ара икӏи ар гурыӏуэгъуэ, ар гурыӏуэгъуэщ а псом япэу, а, абыхэм а ди къуэш, ди шыпхъухэм ауэдэу ар зэрызэхащӏэр. Иджы. тщӏэн хуейм теухуауэ. Мис мыхуэдэ упщӏэхэр къоув, къыдоупщӏхэр, къыщӏоупщӏэ куэд, сыт тщӏэн хуейр, сыт абы кърикӏуэнкӏэ хъунур политикэ и лъэныкъуэкӏэ, ар дауэ къезэгърэ Урысейм и хабзэхэм апхуэдэ ӏуэхур, ар дауэрэ къезэгърэ а республикэхэм я хабзэхэм. жыӏэу. Мис ауэдэ упщӏэхэр-щэ къокӏуэри, ауэдурэ къытщӏоупщӏэхэри, сэ ар къызэрызгурыӏуэмкӏэ, сэ мис мы ӏуэхум теухуауэ зэакъылэгъухэм, мы ӏуэхум игъэгузавэ мис дэ ди ныбжьэгъухэм а ӏуэхур, ар къазэрыгурыӏуэр, ар зэрыщытын хуейуэ къызэралъытэр сэри фи пащхьэм исхьэнурат. Иджы псом япэрауэ щэ, апхуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр хэплъхьэныр ар ауикӏ къезэгъыркъым езы Урысейм и Конституцэм къезэгъыркъым, а Конституцэм и философием къезэгъыркъым ар, политикэ и лъэныкъуэкӏи къезэгъыркъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, Урысейм Республикэхэр хэтщ. А республикэхэр зэраухуар лъэпкъ къэскӏэ, урысыбзэкӏэ жыпӏэм право на самоопределение жери, Урысейми щэ, ар къабыл ищӏауэ апхуэдэ хуитыныгъэ щыӏэ. Лъэпкъ къэскӏэ хуитщ езым я къэрал яухуэжынуэ, я лъэпкъ къэралыгъуэ ящӏу яухуэжыуэ, Апхуэдэу я лъэпкъыгъэр зэрахъумэн, я федэ зыхэлъыр зэрыкӏуэцӏрагъэкӏыну апхуэдэ къалэнхэр яӏу, жиӏэу апхуэдэ хуитыныгъэхэр щыӏэ. Ар Урысеймикӏ къелъытэ а хуитыныгъэхэр зэрыщыӏэр. Икӏикӏ а республикэхэр хуитщ я бзэхэр къэралыгъуэбзу а республикэхэм щагъэувынукӏи ауэдэу щытщ. Ар езы нобэ щыӏэ Урысейм и Конституциями къозэгъ. Аращи, абы а Константин Затулин жыхуаӏэм къыхилъхьар ауикӏ къезэгъыркъым, республикэхэм я Конституциями къезэгъыркъым, езы Урысейми и Конституциями къезэгъыркъым. Иджы мыде зыгуэрхэм зыхагъэгъуэщэнкӏэ хъунут. гражданин ущыхъун хуейм де, паспорт къыщатынум де, а Урысейм и къэралыбзэр, урысыбзэр пщӏэн хуейщ, жари ауэдэу къагъэув. Ар абы зыгуэрурэ удекӏуэкӏынт, иджырикӏ абы зыгуэрурэ удекӏуэкӏын, ар нэгъуэщӏщ, ауэ арикӏ, дэ мызэ-мытӏу ар абыи дрипсэлъэ, дэ ауэдэу къыдогъэувыр, псалъэм щхьа, адыгэхэм ӏэмалыншэкъым а урысыбзэр Япэ щӏыкӏэ, а япэ паспорт къыщратым де, ямыщӏэнкӏэ ӏэмалыншэкъым ахэм республикэхэм а я къэралыбзэр, адыгэбзэр щащӏэкӏэ жыӏэу, мис ауэдэу къыдогъэувыр. Ар, ауэ абы и ӏуэхур нэгъуэщӏщ. Мыдежым де, иджыпсту дэ дызытепсэлъыхьым, Къикӏрэ Урысейм а урысыбзэр зымыщӏэхэр дэнэ щыпсэуми, ахэр Урысейм и цӏыхуу, соотечественникыу къалъытэнукъым жыӏэу. Мис ара абы къикӏыр. Аращи, ар ауи къезэгъркъым Урысейм и хабзэмикӏ. Ищхьэкӏэ зэрыжысӏауэ, езы республикэхэмикӏ я хабзэми къезэгъркъым. Итӏанэ куэдым жаӏэ Дауэ ар къызэрыбгурыӏуэнур мо Украинэм къыщекӏуэкӏым еплъыту щытмэ, жари щэ, мис ауэдэу жаӏэ. Сэ сызэреплъымкӏэ ауэдэ аналогиер, ауэдэ егъэпщэныгъэхэр икӏи къозэгъ, икӏи жытӏэн хуей ӏэмал имыӏэу. Иджы феплъыт, Урысейм Луганск, Донецк жыхуиӏэхэм А республикэхэр къилъыта а право на самоопределение жыхуэсӏэм лъэпкъ къэскӏэ я къэралыгъуэ яухуэну хуит щыӏэу, мис абы ипкъ иткӏэ ахэр къилъыта къэралу. Икӏикӏ ахэр Урысейм и цӏыхуу къилъытэщ абыми, минищэ бжыгъэкӏэ паспортхэр яхуигуэша. Да, ар гуманитар катастрофэщ. Тэмэмщ, ядэӏэпыкъун хуейщ жыдоӏэ, ауэ дэ дыдейр къыщысам де, дэ дыдей ӏуэхур щынэсам де, а дэ ди ӏэхуитыныгъэхэр къытпаубыду, ар дискриминацион дащӏэу, ар икӏи къезэгъыркъым икӏи ар дэ ауикӏ ддэн хуейкъым. Итӏанэ, мыбы и хъуреягъкӏэ екӏуэкӏ псалъэмакъым щэ мыпхуэдэу жызыӏэхэр сэри ядызоӏыгъ икӏи гугъущ ар ядумыӏыгъыну, мис мыпхуэдэ бгъэдыхьэкӏэр куэдым жаӏэ. Мис мы Затулин и гупым щэ къыхалъхьар, ар Урысейм и къэралыгъуэр нэхъ быдэ хъуным, нэхъ лъэщ хъуным телажьэрэ, жари ауэдэу къагъэув ауэдэ упщӏэ. Мис иджысту мы Урысейм и кӏуэцӏкӏэ, и хъуреягъкӏэ щэ къекӏуэкӏым теухуауэ жаӏэуращ абы, ар псоми фощӏэ абы къекӏуэкӏыр. Абы и лъэныкъуэкӏэ нобэ мыр къыхэзылъхьахэр Урысейм и бийуэ, и зэран кърахуэкӏыу, абы и къэралыгъуэр къигъэтӏасэу. Мис ауэдэу куэдым жаӏэ икӏи абыкӏэ арэзы умыхъункӏэ ӏэмал закъуэ е. Абы нэмыщӏкӏэ, мис мыри жысӏэну сыхуейт, мыбы мыпхуэдэ нэгъуэщӏ зыгуэри къегъэлъагъуэ. Иджы а дэ ди республикэхэр, дэ адыгэхэр нобэ мис мы Урысейм дыщыпсэу республикэхэм зы мыхьэнэ гуэр яӏэу щытмэ, ахэм суверенитет гуэр яӏэмэ, зы субъектность гуэр яӏэу щытмэ, зы хуитыныгъэ гуэр яӏэу щытмэ, Ар нэпцӏ дыдэу щымыту щытмэ, ахэр ӏэмал имыӏэу абы теухуауэ зы псалъэмакъ гуэр ящӏын хуей. Ну, псалъэм щхьэкӏэ Урысейм и хьукумэтым и унафэщӏхэм зыхуагъэзэн хуей. Мыр дауэ зэрыщытыр Урысейм и хабзэхэмкӏи, ди республикэхэм я хабзэхэмкӏи, политикэ и лъэныкъуэкӏикӏ мыр къемызэгъыу къыдолъытэ, мыр хьэдэгъуэдахэу къыдолъытэ жаӏэу. Абы нэмыщӏкӏэ, Ахэм я депутатхэм, а Константин Затулиныр зыхэт Думэм, парламентым, абы адэ ди республикэхэм я депутат хэтхэм я пащхьэм ирагъэувэн хуей. Мыр дауэ зэрыщытыр, мыр къезэгъыну мыбы дэ ди ӏуэху еплъыкӏэр адэкӏэ нэвгъэсыт жаӏэу мис ауэдэу жаӏэн хуей. Дэ мы ди республикэхэр Зы мыхьэнэ гуэр иту щытмэ, ахэр нэпцӏ дыдэу щымыту щытмэ. Адэкӏэ куэд къыщӏоупщӏэ, Дэ сыт тщӏэфыну, жари? Сыткӏэ дэ ди макъыр дэнэ нэдгъэсыфыну? Дэ сыт хуэдэу сэбэп дыхъуфыну, жари? Апхуэдэхэри щыӏэ, куэду щыӏэ. Иджы сэ жысӏэну сызыхуейра? Дэхтэнэ зы ауэдэ жэрдэм зиӏэм, ауэдэ гукъыдэж зиӏэм мы ӏуэхум хилъхьэфыну зыгуэр Псалъэм щхьэкӏэ, мис а нетӏэ жысӏащ республикэхэм я я мыхьэнэм теухуауэ. Дэ ди унафэщӏхэм, щхьэж Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым тетхэм захуэдгъазэ хъуну. цӏыху щхьэхуэхэм къабгъэдэкӏыу, гупхэм къабгъэдэкӏыу, организацэхэм къабгъэдэкӏыу захуэдгъазэ хъуну. Мис а нетӏэ жыхуэсӏар жытӏуэ, дауэ зэрыщытыр, мис мыпхуэдэу мы къыхалъхьам фэ дауэ фызэрыхущытыр, дэ мыбы дызэреплъыр мыращ, мыр хъункӏэ ӏэмал иӏэм, мыбы дэ мыбы зы унафэ гуэр тетщӏыхьын хуейуэ къыдолъытэ жыӏэу. Мис ауэдэу ар дэхтэнэ зыми. тхузэфӏэкӏыну, абы абы зыри щӏэбэлыхь, абы зыри текӏуэдэну. Абы къищынэмыщӏауэ, апхуэдэ къабзэуэ езы Урысейм и цӏыхухэм, президент, парламентым, ахэми адрей депутат дыдэхэм, ахэми щэ цӏыхухэм къабгъэдэкӏыуэ зыхуагъазэ хъуну. Иджы апхуэдэ къабзэуэ а хамэ къэралхэм щыпсэу ди къуэш, ди шыпхъухэр ахэри къыщӏэупщӏэ. Дэ мыбы ирогузавэ къыщӏэупщӏэри, ахэмикӏ аращ жысӏэнур. А дернекхэм, адыгэ организацэхэм къабгъэдэкӏыуэ щэ Урысейм и унафэщӏхэм, а республикэм и унафэщӏхэм ахэм зыкъыхуагъазэ хъуну цӏыху щхьэхуэхэм апхуэдэ къабзэуэ зыкъыхуагъазэ хъуну. Абы къищынэмыщӏауэ, дунейпсо утыкум итлъхьэн хуей мыр. Мис мы ӏуэхум пыщӏауэ къэтлъытэ апхуэдэ дунейпсо организацэхэм ахэми я пащхьэм итлъхьэн хуей. Мис иджыпсту ӏэ щӏрагъэдзу кърахьэкӏ зы гуп ауэдэу къаӏэтауэ а Владимир Путинымикӏ, а парламентым и унафэщӏымикӏ, а Совет Федерацэми, адрей депутатхэмикӏ, республикэм и унафэщӏхэми зыхуагъазэу мис ауэдэу зы, а, тхылъ зэхагъэувауэ апхуэдэ ари щыӏэ. А хамэ къралхэм щыпсэу адыгэхэр яхуэзэ хъуну консулхэм, а Урысейм и лӏыкӏуэм и ӏуэхущӏапӏэхэм абыхэми яхуэзэ хъунущ. Иджы куэдым жаӏэращ мыр, мыр ауэ псалъэу къэмынэжыну пӏэрэ мы Мы къэтӏэт ӏуэхум мыр щӏыпӏэ тхунэгъэсыну пӏэрэ жари, мис, апхуэдэ упщӏи щыӏэ, ауэдэ бгъэдыхьэкӏи щыӏэ, ари гурыӏуэгъуэ, ари тэмэму къызолъытэ сэ. Урысейм и хьукумэтым и унафэщӏхэм я хъуреягъкӏэ абы я лэжьыгъэм фӏыуэ хэзыщӏыкӏ эксперт хуэдэ, аналитик хуэдэ зыгуэрхэм, дызэпсалъэ, дызэчэнджэщхэм жаӏэра А нобэ Урысейм и кӏуэцӏкӏэ къекӏуэкӏхэм фӏыуэ къызыгурыӏуэхэм жаӏэра: мыр ӏуэхур зэрыщытыр дахэ цӏыкӏууэ ерыщу, Урысейм и хьукумэтым и унафэщӏхэм я дей нэвгъэсыфу щытмэ, къагурывгъэӏуэфу щытмэ, абы къикӏынкӏэ хъунур ар Нобэрей хьукумэтым и унафэщӏхэм куэдым къагурыӏуэну икӏикӏ. Сэри си щхьэкӏэ си фӏэщ мэхъур мыр лъэщу, дызэбгъэдэуву, дахэу, екӏуу, лъэбакъуэ тчынухэр псори Плъытурэщӏэ, ауэдурэ а ӏуэхум дыбгъэдэувэрэ ерыщууэ, ауэду едгъэкӏуэкӏыу щытмэ, зыми щыщкъым мыр, мыхэр идгъэкӏуэтыжыныр, мы, мы ӏуэхур, мы къемызэгъыр, сыт и лъэныкъуэкӏи къемызэгъыр, абы и гугъу тщӏа Урысейм и хабзэхэмкӏи, дунейм псоми къекӏуэкӏ хабзэхэмкӏи зыкӏи, а къемызэгъыр щӏа, ахэр идгъэкӏуэтыжыным зыри, зыми щымыщу ауэду къысщохъур. Ауэ Нобэ ар тхузэфӏэмыкӏмикӏ ахэр къыттекӏуэрэщӏэ, ар кӏуэцӏрыкӏрэ къащту щытми, иужькӏэ, мы дунейм зихъуэжыну мыр мыпхуэдэурэ екӏуэкӏынукъым, сыт щыгъуи, иужькӏэ сыт и лъэныкъуэкӏи нэхъ тынш хъуну мыр къэтӏэтыжыныр, дэ мис а иджыпсту едгъэкӏуэкӏ лэжьыгъэр къэдгъувынущ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, а иджыпсту дэ ӏуэху абы теухуауэ къетхуэкӏхэр, адэ иджыпсту къэдгъэув щхьэусыгъуэхэр, ахэр аргуэру ахэр аргумент тхуэхъужыну ар иужькӏэ а дунейм зихъуэжа нэужькӏэ. Аращи, фыкъыхузоджэ мыбы сэ иджыпсту сызэхэзыххэр фыкъыхыхьэнуэ, мы псалъэмакъым фыкъыхыхьэну, мы ӏуэхум фыкъыхыхьэнуэ. Псоми зи зэман зыгъэкӏуэду къызэдэӏуам Тхьэразэ къыфхухъу, узыншэу фыщыт, вжызоӏэ.